igbo ndị ọma igbo bụ igbo aha m bụ emeka chukwuma ekene m unu n'ụbọchị nke tata ndị be anyị ndị nne na nna ka m pụtara tata o nwere ihe m chọrọ ịgwa unu achọrọ m ịgwa nne na nna anyị na ụmụaka a na-amụ ugbu a nwa gị nwoke ahụ na nwa gị nwaanyị ahụ ị na-asụrụ bekee ọ bụrụ na o topụta bụrụ agbọghọbịa maọbụ ikolobịa o nwere ụbọchị ọ ga-eru ọ kwaa arịrị maka na ọ maghị asụ asụsụ Igbo ọ bụrụ na ọ nwa agbọghọbịa o nwere ike nọ n'etiti ụmụaka ibe ya ndị Igbo Igbo agaghị ekwe ya asụ maka na ọ maara na ọ bụ ada igbo ọ ga-ewute ya o lote gị e nwere ike ị gaghị anọzi ndụ mgbe ahụ ọ taa ikikiri eze maka ọnọdụ i tinyere ya ya na-asụrụ ya asụsụ igbo na-akụziri ya etu esi asụ asụsụ igbo ọ bụrụ nwoke na nke nwoke ka ọ ka njọ ntụmadị tụmadị ndị a mụrụ n'ala igbo ha etoo n'ala igbo nwa gị ahụ ị na-azụ n'Enugwu nwa gị ahụ ị na-azụ na Nkpọ na-asụrụ ya bekee ọ naa ụlọ pụta n'etiti ụmụnna ebe onye ọbụla na-ekwu uche ya ọ kulie ọtọ ka o kwuo okwu gịnị ka ọ ga-agwa ụmụnna ọ sụwara ha bekee a ga-asị ya nọlụ ala ị mara na i were aka gị wee napụ nwatakịrị gị ọnụ mmiri okwu n'etiti ụmụnna ya ya bụ onye ji aka ya chụpụ onwe ya n'ụgbọ sịrị na ụgbọ eruterọ ya ndị be anyị ndị Igbo na-ekwu okwu sị nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ mana mmadụ ejikwala aka ya egbu onwe ya onye Igbo amaghị asụ Igbo na ọ dị ka ehi enweghị ọdụ ehi enweghị ọdụ bụ chi ya na-achụrụ ya ijiji ị hapụ chi gị ọ hapụ ọlụ ọ ga-eje na-alụ ọrụ ndị chi na-alụ n'ala ndị mmụọ ọ bịa na-achụziri gị ijiji ọdụ gị kara ịdị na-achụrụ gị onye igbo amaghị asụ igbo na ọ dị ka ngwere hapụrụ ukwu osisi ngwere hapụ ukwu osisi aka akpara ya ana m arịọ unu ị mụta nwa sụwara ya igbo mgbe ahụ ọ dị na nwatakịrị ọ na-ebe akwa i bido mgbe ahụ kụzibere ya asụsụ igbo ọ na-ebe akwa wolu asụsụ igbo lagụọ ya gụọlụ ya egwu anyị na-agụ anyị ji eku ụmụaka mgbe a na-eto eto ihe kacha ewute m n'ihe niile a bụ na ndị kpara nkụ ahụhụ a na-eme tata ihe gbasara ewe eji asụsụ Igbo kpọrọ ihe bụ ndị izizi gụrụ akwụkwọ ndị izizi ahụ gụrụ akwụkwọ bụ ndị obodo tụkọrọ ego were zụọ ha ga-agụcha akwụkwọ nata ọ bụrụ ịzọ apị asụsụ Igbo apịtị iwere oyibo bata bịa na-agụsịsị ndị mmadụ oyibo ha ji eme makwa ndị anyị bụ ndị be anyị ihe ahụ anaghị ewuzi anyị nwa bụ ndị gụrụ akwụkwọ ndị gbajiri mkpịsị anyị achọpụtala na ọ bụ mmadụ ịhapụ ala ṅụwa akpụ onye igbo amaghị asụ igbo ihe ndị ahụ anaghị ewuzi ọ kaara gị mma na i were ugbu a maka na nwa gị ahụ ga-apụta n'etiti ụmụnna ka o were bekee gwa ha okwu n'obodo nwere ndị gụrụ gụkarịa ihe ọ gụrụ mana ha maara asụ Igbo ha ga-agwa ya nọrọ ala o ruo mgbe ahụ o wutebe ya ọ taba nkikiri eze ọ ga na-elote gị n'ụzọ adịghị mma ndị be anyị kụzielu nwatakịrị gị etu esi asụ asụsụ Igbo onye bekee mụ na ya lụpụrụ ọrụ n'ụbọchị nke taata ọ maara asụ bekee be ha ọ na-asụ Italy ọ na-asụ Germany ọ na-asụ French obodo ndị a ọ na-asụcha o jechaghị ha niile mana ọ nọ na-amụ ya maka na ọ maara ihe asụsụ pụtara ndị bekee ahụ nwa ị hapụrụ ịsụrụ nwa gị igbo na-asụrụ ya sọsọ bekee ọ bụ naanị bekee ka ọ na-asụ ha na-asụcha asụsụ asatọ asụsụ iri na nwatakịrị ọbụna bụ onye igbo were na-asụ naanị asụsụ bekee na onye igbo na-asụ asụsụ igbo na-asụ awụsa ka ya mma maka na onye ahụ nwere olu naabọ unu ejizina asụsụ igbo azọ apịtị maka na asụsụ onye bụ njirimara ya ndị igbo sịrị na ọ kpọrọkpọtọ ka ewu na-anyụ na ọ nyụọ gbada gbada ọ bụrụ ahọ ọsịsa ya ka m sịrị ka m wetara unu n'ụbọchị nke taata ọ mụnwa bụ onye nkụzi ndị nkụzi ọ mụ na-akụziri na-agbaziri ndị maara akwụkwọ itu ọ mụnwa ji e jiri gwa abana ka e wee nwee ike ịsụ ya nri na ụfọrọ mara na afọ dị gị mma ndewonu ya gazie